le e ala ala k'an laban ɲa ha musa ko k'o yɔrɔ man jan o aha, o yɔrɔ man jan dɛ e e yɛrɛ k'a lajɛ alijinɛ min bɛ adamadenw bɛɛ sɛrivi ha ko o alijinɛ surusu ye bisimilahi rahmani rahim ye sigi Mm. i t'o ɲɛɲini wa tɛrɛ i ka- tɛrɛ i ka lafiya siga t'a la nka an tɛ taa yɔrɔ jan ha juma su fɛ ani ntɛnɛn su ani alamisa su bisimilahi rahman rahim bisimilahi rahman rahim e e ka wurudi ta siɲɛ kɛmɛ wolonfila ani bi wɔɔrɔ ni kɔnɔntɔn musa e, e ka babaw ka ta e ka juma su dɔ ni ntɛnɛn su dɔ ka la ala bɛna fɛn min jira e la sugo la hɛrɛ la i n'i si kɛ sa i t'a bila bilen tɛri n b'a faamu de ala an bɛ laurent fo laurent jacques an b'a fo a n'a ka kulubaliya bɛɛ o waati la min bɛ fɔ a bɛ tɔmɔ de o musa i bɛ min fɔ yan a bɛ tɔmɔ i kɔ de yarabi ala kan'an fili don dɔ kuma jara an kun fɛ tan an ye bisimila rahmani rahimi ɲɛfɔ de n ko n'i y'a sɛbɛn siɲɛ kɛmɛ ni tan ni kɔnɔntɔn n ko k'a kɛ baga ye ko muso min tɛ den sɔrɔ fiyewu n'a y'a baga gulo a bɛ den sɔrɔ an ka nali siɲɛ dɔ dɔ la laurent ni muso dɔ taara an fɛ yen ko kuma in fɔra dɔrɔn k'o y'a sɛbɛn k'a dulon k'a guloro min na k'o ye kɔnɔ sɔrɔ ko fo den bangera u ma kɛ fitiriwale ye dɛ musa u taara an fɛ yen o yɔrɔ man jan dɛ laurent jacques ale yɛrɛ bɛ arajo la yan ni dugu jɛra a y'a ɲininka ka min nin f'i ye dɔrɔn tɛr'i ka da la ko kow ye kow ye

musa ni kira kun tɛ ala kun tɛ diɲɛ dan ne m'a f'i ye n ko ni mɔgɔw sera lahara adamadenw jɔlen don safa la gaari tɛ mɔgɔ si la mɔgɔw bɛ kasi ɲɛji bɛ ban a bɛ yɛlɛma ka kɛ joli joli bɛ ban kasi fɛ o bɛ yɛlɛma ka kɛ nɛn ye musa nɛn bɛ ban adamadenw ɲɛgolo corolen bɛ to hali ɲɛ tɛ kami bilen n'a gwanna den ɲuman kɔ i b'i sin fa ɲuman de ma mɔgɔw bɛ boli ka taa fɔ an fa adama ye ɛɛ u b'a fɔ adama i denw tile tile la mɔgɔw ni tile cɛ sibiri ɲɛ kelen dɔw tununnen don wɔsiji la dɔw ka wɔsiji bɛ ngɔnɔ na dɔw ta b'u barakun na dɔw ta b'u kinbiri la dɔw ta b'u sen na o tuma na wɔsiji kɛlen don ka dɔw tunu an fa adama e de y'an fa ye na n'i ma teri i ka ala wele ni min bɛ taa jahanama kɔnɔ o ka taa ni ala yɛrɛ bɛ hinɛ min na a ka hinɛ o la aa adama b'a fɔ adamadenw ye

u bɛ kiraw bɛɛ don don ɲɔgɔn na bɛɛ b'a fɔ u tɛ se ni bolo fununa a bɛ di bolotigi ma a ti ɲɛ min kɔ a ti ɲɛ o kɔ n y'o de f'i ɲɛna n ko sani ka tile ba da la dumuni mɔni ti dun min kɔ o k'i teri ne b'a dɔn lahara ka gɛlɛn mɛ lahara ti nɔgɔya fiyewu maa ma mɔgɔ min banna kira la

ko kira ma ko diɲɛ bɛ wuli don jumɛn kira ko a ma ko e mun labɛn ka diɲɛ wuli kɔnɔ a ko ne ma seli caman labɛn k'a kɔnɔ ne yɛrɛ ma sun labɛn ka diɲɛ wuli kɔnɔ nka ne bɛ e muhamadu kɔni fɛ kira ko a ma alimaru kana ma'a man ahaba i ye gurupu min kanu i n'olu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye soli caya kira an bɛ taa se ala kira ma an b'a fɔ muhamadu i mandenw lajɛ i mandenw lajɛ mɔgɔw jɔlen bɛ tile kɔrɔ mɔgɔw kasira tile ni mɔgɔ cɛ sibiri ɲɛ kelen fako tɛ yen bako tɛ yen yafirul maru min akhi balimaw bi boli ɲɔgɔn ɲɛ i fa tigi n'a ye i fa b'a dogo sabula ni e yɛrɛ i bɛna dɔ fara a kunko kan a bɛ komi ni mɔgɔfagala minɛna i b'i dogo de a kana dɔn ko i ka mɔgɔ don lahara de bɛ ten i fa b'i dogo e yɛrɛ b'i dogo i fa la u bɛ ala kira wele kira bɛ boli a bɛ taa se ala ka larusi yɔrɔ la aa safa'atul kubura mɔgɔ sago bɛ kɛ ko kama nin yɔrɔ la kira b'i suuli k'a bɛ sujudu bin ala b'a fɔ mohamɛd yan tɛ sujudu bin yɔrɔ ye ne de y'e kanu n b'i fɛ mohamadu ne ala bɛ e fɛ kana sujudu bin yan i ka bon o ma i bɛ min fɛ a fɔ n b'a kɛ yala kira b'i kun ja a b'a fɔ ala ne ne denw tɛ nin de bɛ kira ni diɲɛ faamaw cɛ ah nin bɛ kira ni faamaw cɛ faama bɛ a daja a ka mɔgɔ de la mɛ kira b'a fɔ ala ne ka du ko tɛ ne yɛrɛ denmuso fatumata ko tɛ n furumuso ayisata hadijata olu ko tɛ ala ne ne mantonw na e ka yafa u ma o yɔrɔ la kititigɛ bi sɔrɔ ka daminɛ an sɔlila kira in kan ne m'a f'i ye ka sɔli kɛ ala kira kan n ko ala bi daraja mugan ni wolonfila wolonfila d'i ma an da tɛ se a bɛɛ ma mɛ mɔgɔ min bɛ sɔli kɛ kira kan ayi fo ka t'i sa i ti malo sɔli min ka nɔgɔ i ma sɔli man ca a sallallahu alayhi wa sallam o ye sɔli dɔ ye allahumma salli ala sayyidina muhammed fatih lima ughliqa an y'o min fɔ n'o o bɛ kɛ k'an ka baara daminɛ o de b'a datugu o ye sɔli dɔ ye

K'an bɛna walanda tɔ di aw ma. Ka Musa kɛ Ala kanubaga dɔ ye. Ne m'a f'i ye n ko lahara n ko mɔgɔ wolonwula bɛ yen olu tɛ jɔ tile la. Olu bɛ jɔ larasi suma de la lahara kɔni. Tɔw jɔlen bɛ tile la mais olu de bɛ suma na. Olu bɛ ɲininkali kɛ de ko lahara kɛnɛ bɛ mini? O y'a sɔrɔ olu sumanen don. Yarabi Ala k'an y'o la. Ala kanubaga seegin min bɛ kurana kɔnɔ. hakili la an ye dɔ d'i ma kasɛti fɔlɔ la an bɛna a tɔ d'i ma su in na non
an ye saba d'i ma o don kasɛti la an bɛna naaninan de k'i kun sisan non a naaninan

seyina ali ye nin fɔ ka tɛmɛ attaqwa huwal izzu wal karamu ka siran ala ɲɛ o de ye bonya ye o de ye wasa ye musa siran ala ɲɛ o tɛ dɔ wɛrɛ ye e ye faama de ye i yɛrɛ ni ala cɛ nkalon tigɛra ka da faantan dɔ la min ye nkalon tigɛ ka d'a la a ye wari kunjɔ i la i ye wari lajɛ i ye ala lajɛ i siranna ala ɲɛ i ye tiɲɛ d'a ma a bɛ fɔ o ma ko alimutakun musa walijugu kunjɔ i la i kelen a kelen i ye ala y'i ɲɛfɛ i y'a dabila a bɛ fɔ o ma ko alimutakuna ne ye nin masala surunin d'e ma musa ala jɔn dɔ tun bɛ yen yuguyugu feerela don fini b'a bolo a bɛ yaala a bɛ fini feere a munumunutɔ taara bɔ jamana faama ka so kan masakɛ muso jɔlen bɛ bulonda la o ɲɛ bɔra kamalennin fɛ o y'a wele o ko cɛnin ko na yan kamalennin nana aa a ko e ka fini ye jeli cɛnin ye finiw da f'a ye a ko an ka don so kɔnɔ n bɛna fini ninnu san musa u donna so kɔnɔ

ne ye jamana faama muso de ye jamana in bɛɛ faama o muso de ye ne ye i b'a dɔn faama muso ta mana tiɲɛ cogo o cogo a tɛ yuguyugu san kɔni aa cɛnin ko a ka gɛlɛn a ko o tuma na yuguyugu san ma i se yan dɛ ne ɲɛ don e fɛ aa bamananw ko ten n'i ye suruku bo ye fali ko kɔrɔ a sigannen don nin ɲɔgɔn faantan dɛsɛbagatɔ k'a yɛrɛ sɔrɔ faama ka so kɔnɔ aa sababu don cɛnin ko a ma a ko ne ye layidu di ala ma ne ti tulonkɛ kɛ alabato diplɔmuw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ka taa de mutakina bɛ yen mukarabina bɛ yen muhibina bɛ yen sɔlihina bɛ yen tuma na alabato diplɔmuw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ka taa de cɛnin tun sera mutakina nivo ma minnu siranna ala ɲɛ a ko faama muso ma a ko ne ye layidu di ala ma aa ne tɛ jɛnɛya kɛ faama muso k'o don wa a ko n'i ma maga n na n bɛ kule sisan ni n kulera u b'i faa cɛnin yɛrɛ ni ala cɛ a donna soɲɛ kɔnɔ minnu na ka taa ni jamana faama kulera faama muso kulera ko a binna a kan siga t'a la u b'a faga ala musa ni dugaw t'i kɔ duuru nara i bɛ to a jukɔrɔ yarabi ala ka dugaw minɛ an ma adamaden man ɲi cɛ y'a ye sababa de tu ale bɛ yɔrɔ min na ni muso kulera siga t'a la u b'a bugɔ foyi t'a la a bɛ to janfa na a ko muso ma o tuma na ni e ko ne ka da n'i ye a ko basi t'a la a ko mɛ i bɛ sɔn n ka seliji ta ka jɔkɔ fila ɲɔgɔnna kɛ ni n tilara jɔkɔ fila la n bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni baara ye muso ko awɔ muso m'a faamu o musa n'i bɛ ala jɔn faga a faga n'a ko i jɔ n ka seli dɔrɔn ala ka nimoro sekere de b'a bolo n'a y'a kɔri siga t'a la i bɛ taa woyo fɛ muso ye sira d'a ma a ye seliji ta seliji talen kɔfɛ a y'i jɔ a ye jɔkɔ fila kɛ jɔkɔ fila in sujudu laban na a y'a tɛgɛ dalen to dugu la a ko ala ne ye layidu d'e ma ko n tɛ e janfa n bɛ yɔrɔ min na nin ye e ala dɔrɔn de ye nin seere nin ye jamana faama muso de ye a ye min ɲini n fɛ n ye layidu min d'i ma ala n t'a bɔrɔtɔ mɛ n bɛ jɔkɔ fila min kɛ ala nin jɔkɔ fila alijinɛ nafa ko tɛ n bɛna n yɛrɛ faga de tuma na yɛrɛ faga su bɛ taa jahanama min kɔnɔ n y'a ɲini i fɛ kana n bila yen a y'i kun ja a ye tahiya kɛ ka salamu bila muso ka etaji finɛtiri a ye finɛtiri dayɛlɛ ko a bɛna a daji tu a y'i kari ka jigin ka bɔ finɛtiri la ko a bɛna jigin dugu ma ala ko jibirila ni cɛnin farikolo ye dugu kɔn i bɛ t'i ni sɔrɔ jahanama kɔnɔ ala tɛ jɔn janfa musa jibirila bɔra larusi jukɔrɔ cɛnin bɔra etaji sanfɛ mɛ cɛnin binna jibirila tɛgɛ de kɔnɔ jibirili ko a kɛra cogo di a ko i ye jɛnɛya to ye ala min kosɔn o ko i b'a tɔ sɔrɔ ale kɔnɔ musa hali ala bɛ ninnu ka ko la ni y'anw ka selila u tulo k'a minɛ an sera kɛ ko la ala k'a minɛ an ma se kɛ ko la ala k'a minɛ ee an sera kɛ ko la ala k'a minɛ an ma se kɛ ko la ala k'a minɛ sogo feerela bɛ sɔn ka sogo tolilen cɛ ka na sugu kɔnɔ sikaso sugu kɔnɔ yan ko n'a ɲɛna mɔgɔw n'a san n'a ma ɲɛ mɔgɔw n'a san nkalonfin musa siran ala ɲɛ ala tɛ jɔn janfa

ala bɛ sabalibagaw fɛ ala faralen don sabalibagaw kan hmm. musa sabali ye fɛnba ye ah! hali muso tɛ den ɲuman sɔrɔ muso min ma sabali hali ekɔliden tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ ekɔliden min ma sabali hali tungafɛ mɔgɔ tɛ hɛrɛ sɔrɔ tungafɛ mɔgɔ min ma sabali sabali ye fɛnba de i janto sabali la a t'i wolo foyi la ni hɛrɛ tɛ eri ma faamu de dɔ ka sabali ye muso ye furu ka ɲi nka muso man ɲi muso b'a bilen ka da i tigɛ mais sabali k'a ta ni ala ye i k'a ka tɔɔrɔ kun a bɛ falen alijinɛ de la o de la an balimakɛ dɔ tun bɛ yen musa muso tun y'a tɔɔrɔ kojugu muso ye diɲɛ gɛlɛya bɛɛ d'a kan muso tɛ tobili kɛ muso tɛ baara kɛ n'a ko n k'o dɔrɔn muso b'a nɛni cɛ tun bɛ taa dɔgɔ de ɲini a bɛ na a d'a muso ma mais n'a tun ye dɔgɔ ɲini ni cɛ ko a bɛ dɔgɔ d'a kun na waraba dɔ bɛ n'i jɔ cɛ bɛ dɔgɔ da waraba kɔ la waraba bɛ taama ka na ni dɔgɔ ye a bɛna dɔgɔ bila so n'a ye dɔgɔ bila wara bi segin ka taa don dɔ dunankɛ dɔ nana a nana i jɔ morikɛ ka da la a ye foli kɛ a ko morikɛ muso ma a ko morikɛ bɛ yen wa muso ko a ma ko mɔgɔ bɛ nin sɛgɛrɛ wa nin karamɔgɔ jogo jugu in aw bɛ kule la a da la ko maaba don nin ye maaba de ye nin ye maa lankolon jogo jugu jogo tolilen de b'a la mɔgɔ ɲɛnama tɛ dɛ a ma ɲa dunankɛ ko est ce que ne mago bɛ karamɔgɔ min na nin don muso ma sɔn ka dunankɛ bisimila sabu dunankɛ ye ale cɛ ka bonya fɔ o man d'a ye cɛ y'i da so donda la alajɔ natɔ ka bɔ kungo kɔnɔ a ɲɛ bɛ dɔgɔsiri dalen la waraba kɔ la alajɔ bi taama na ka na a sera bulonda a ye dɔgɔ foni ka bɔ waraba kɔ la waraba taara alajɔ ko dunankɛ ma ko a kɛra cogo di e ma don so kɔnɔ wa dunankɛ ko ayi ne nana sɔrɔ e tɛ yan min kɛ sariya la a man kan ne ka don e ka so jabbar n'i ye nin kanw ye dun he hadama i muso man ɲi dɛ hali ni karamɔgɔ muso ye dɛ ɛ n'an nana dɔrɔn hali a ti duman fɔ an ɲɛna a a ɲɛ kumunen don hali a ma ji d'an ma nanfigi tasuma bɔla bɛ mɔgɔ ka naji caya dɛ anw bɛ du ci tan de ni cɛ muso y'i gɛn i ma na cɛ muso kama i nana cɛ de kama a ye min k'i la a dogo kana a ka du ci a ye nin de fɔ alajɔ ye a ko ne nan'a sɔrɔ e tɛ yan ne ma don so kɔnɔ n tora da de la ni na bi don mais bilahi o y'a sɔrɔ muso y'a gwɛn de mais o t'ale ka sira ye cɛ y'a ladon so kɔnɔ cɛ ye kolijiw d'a ma k'a bonya ka ko bɛɛ kɛ a taara san yɛlɛma sera a nana tuguni k'a bɛna bɔ alajɔn kelen nin ye n'i jɔ da ra dɔrɔn a ye foli kɛ alajɔ muso bolila k'a kunbɛn ɛ dunankɛ i nana ɛ i bisimila ee alajɔ bɔra koyi a taara kungo kɔnɔ nka i dɔɔni sigi a bɛ na sisan ee ne cɛ barikama in a bɛ na sisan ee a ti mɛɛn o n'a taara kungo kɔnɔ dɔrɔn a bɛ na ka dayɔrɔ di cɛ ma ka dumuni d'a ma ka koliji d'a ma cɛ yɛrɛ dabali banna salon ale gɛnna nin du de kɔnɔ mais bi ale bɛrɛbɛrɛla o du kɔnɔ dumuniw dira a ma dayɔrɔ dira a ma vraiment dunankɛ kabakoyara a bi fama mun ma a ɲɛ bɛ alajɔ wɔsilen la dɔgɔsiriba b'a kun na fo a b'i lebi laban alajɔ nana dɔgɔ bin a ko a kɛra cogo di ɛ alajɔ ko mun kɛra a ko salon ne nana yan i muso de ye n gɛn n ma sɔn ka don so kɔnɔ a ko mais ɲinan n nana dɔrɔn muso in de bolila ka n kunbɛn a ye n bɛrɛbɛrɛ a ye ji di yan n kora n minna n ye dumuni kɛ alajɔ ko a ma a ko musow tɛ kelen ye a ko i nana min sɔrɔ yan salon o tun ye muso jugu de ye a ko nka o fatura mais ne tun y'o mara ni juguya ye minkɛ ala tun ye wara kolo ne ye a bɛ tɔɔrɔ da ne kan so kɔnɔ yan mais ni n taara kungo kɔnɔ wara n'a ka waraya ala bɛ wara kolo ne ye wara b'i jɔ n bɛ dɔgɔ da wara kɔ la n bɛ n'a bila so kɔnɔ parce que n ye muso jugu ka tɔɔrɔ muɲu nka muso jugu in fatura muso min bɛ n ka so sisan muso ɲuman de don a ko depuis ne ye muso ɲuman in sɔrɔ n kɔni ne ma neni so kɔnɔ n ma dɔgɔya so kɔnɔ nka n ye dɔgɔ girinya kɔni dɔn o tuma na musa n b'a fɛ ka min f'i ye sabali tɔɔrɔ mana i sɔrɔ cogo o cogo musa da ala kan

n'i y'a ye kalanden bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ kalanyɔrɔ la sabali tɛ n'i ye muso ye ka den barikama sɔrɔ ah. sabali tɛ n'i ye kalanden ye ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ah. sabali tɛ sabali ka ɲi dɛ mɛ bɛɛ de tɛ se a kɔrɔ tɛrɛma faamu de ye sabali ye doni min ye a ka girin dɛ nka n'i y'a ta musa i bɛ hɛrɛ sɔrɔ n'i ye mɔgɔ ye ka nafolo bɔ i sabalila de n'i ye mɔgɔ ye ka saraka bɔ i sabalila k'a bɔ n'i ye mɔgɔ selitɔ ye a sabalila de n'i ye mɔgɔ ye ka sun don a sabalila de tuma na sabali ye fɛnba de ye n'i ko i tɛ sabali wotoro dawuda labana cogo min na kɔnɔ o ma dogo aw si la karima faamu de ayi ninnu ka baro ninnu filimuw de don filimu minnu don ani diɲɛlatigɛ bɛ boli de nɔntɛ wotoro dawuda ale ma sabali a tɔgɔ ye di ɛ faantanya kɔrɔ dɛ fimani ka ɲi jɛmani man ɲi k'ale tun b'o kɛ de ye a n'a ye mɔgɔw cɛ ti yan fɛ a b'o wari minɛ yan fɛ sabula ale ma sabali ɔ ni faama laban dɔ ye wotoro pusela kɔni i ti fali wɛrɛ ye kuma dɔ ɲɔ dalen ma fali dɛ tuma na n'i fanga sɔrɔ musa kana don da jugu fɛ sabali ala de bɛ sabalibagaw fɛ ala b'a fɔ an ɲɛna ko adamaden bɛɛ halakilen don illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ko adamaden bɛɛ halakilen don musa fo minnu ye ɲɔgɔn ladi ni sabali ye ani ka ɲɔgɔn ladi ni tiɲɛ ye sabali ka gɛlɛn dɛ

minnu y'u jigi sɛmɛ ala kan ɛɛ dɔw b'a fɔ bamanankan na ɛɛ ko ne wakili sirilen don ala la k'i kɔ sɛmɛ ala la k'i jigi kɛ ala ye k'i ka ko to ala ma ka da ala la allah yuhibbul mutawakkilin mɔgɔ minnu wakilu sirilen don ala la ka ko bɛɛ to ala ma mɛ nin yɔrɔ in faamuko jugu o ye an kunkolo ɲagami fo ka taa se yɔrɔ la yɛrɛ ko mɔgɔ yɛrɛ man kan ka hali nasi yɛrɛ sɛbɛn ka min musa aw m'a faamu dɛ an balimakɛ an b'a fɔ don min na yan n'an ye arakan kelen di an badenw ma nin arajo in na k'an to bamakɔ an ye dati di u ma ka arakan kelen di u ma n ko tile saba a ko kɛra cogo min na a ma dogo an balima dɔ bɛ jamana jan na rendez-vous in kɔfɛ an kumana a tilara ka kuma a ko foyi foyi de ti ɲa ni ala tɔgɔ tɛ cɛ bɛ jamana min na jamana in bɔra n kɔnɔ mɛ a kumana nin arajo kelen la a y'a sɔrɔ an bɛ bamakɔ a ko hali ameriki sigilen don maison de blanche ko a sigilen don n m'a dɔn dolo saba de kan wa an balimakɛ a ye nin kuma fɔ nin arajo kelen in na o tuma na n b'a fɛ ka min f'i ye anw bi kuranna kalan anw ti fɛn dɔn a la o tubabuw de b'a dɔn anw ti foyi dɔn a la n'an ye bisimilahi rahmani rahimi n'an y'o nafa dɔn kuranna kɔnɔ an bɛ cogo min na an ti kɛ tan fɛn bɛ se ka kɛ ni ala tɔgɔ tɛ wa a n ko adamaden kɛri a adamaden n'i ye adamaden fogofogo ni kɛri lajɛ o ye alahu de ye tɛrima dɔgɔtɔrɔw ɲininka n'i ye adamaden fogofogo ni kɛri desɛn lajɛ adamaden kɔnɔ o ye alahu de ye a kɛlen don tan de minnu bɛ mɔgɔ desɛn a ni dugu jɛra adamaden desɛnnen lajɛ i ka alahu lajɛ a bɛɛ ka kan mɔbiliba vuruberikɛ ala tɔgɔ sɛbɛnlen don yen de ni dugu jɛra i bɛ se erimɔriko dilannaw ma komi olu ta de ka bon tuma na minnu bɛ mɔbili vuruberikɛ yɔrɔ dɔn i b'o ɲininka ala tɔgɔ sɛbɛnlen don yen de a bɛ faamu wa tuma na hakili to a la mɔgɔ b'i jigi da fɛn dɔ kan mun tɛ ala ye dɛ sababu sababu tɛ tɛ bonya ka ala bila yen ala yɛrɛ tɛ se ka dɔgɔya ka sababu bila yen o kɔrɔ ye di an bɛ arajo mamelon kɔnɔ yan sisan funteni kun tɛ yen wa hmm. mɛ sisan nɛnɛ tɛ yen wa mun kosɔn nɛnɛ bɛ yen hmm. ala ni ventilo sababu ɔ ventilo ye ala ye wa hmm. ni ventilo ye ala ye a faga kɛ i k'a fɔ ala ka fiɲɛ jigin an kan i bɛ mɔ sisan tuma na ala ye ala ye mais sababu ye sababu ye sɛbɛ gulo foyi t'a la terima faamu dɛ n'i kunkolo ganana wallahu ya'simuka minan nasi nin aya in nana cogo min na i b'a garde corpsw de tun bɛ alakira garde n'a bɛ sunɔgɔ dɔw bɛ jɔ a kunna komi i ka faamaw bɛ cogo min u bɛ ɲɔgɔn changer heure la heure kelen kelen sɔrɔsiw bɛn'u jɔ ka tigi tuma na n'i nana ale yɛrɛ kɔni dan b'a ka sunɔgɔ la mais aw bɛ ɲɔgɔn falen falen a la ko mɔgɔw ka kan dɔ n'a muso bɛ baro dumannin na dilan kan dɔw yɛrɛ ni marifa jɔlen don a marifa dɔw ka girin n'a ni kilo duuru ye nka i b'a ɲun k'i jɔ de nka nin n'a muso climatiseur kɔrɔ dilan kan i ta man kan ɲɔgɔn nɛgɛ k'a dɔ kɛ terima faamu dɛ garde corps de tun bɛ ala kira garde ci ala nana a lajɛ adamaden man ɲi n'i janfatɔ ye yɛrɛ ka garde corps don kɛnɛmamɔgɔ ti adamaden sɔrɔ k'a janfa musa n'i bɛ janfa i senkɔrɔmɔgɔ b'a la ala min ye adamaden da ala bɛ adamaden dɔn ala ko sahabaw ma a y'a yɛrɛ ca muhamad ne ala de b'i kɔlɔsi wallahu ya'simuka minan nasi ne ala de bɛ e muhamadu kɔlɔsi ka bɔ adamadenw musa n'i kun ganana i ka nin sɛbɛn siɲɛ saba dɔrɔn k'i kunkolo ko n'a ye kunsigi min bi bɔ o kɔfɛ aa kana to i kun ka gana manamana ko la bilen kunsigi min bɔlen don sa o ye taga n'a ye sa terima faamu dɛ tumana i janto a la dɛ ala ka limaniya d'a ma o tumana mɔgɔ minnu kɔ sɛmɛnen don ala la k'i jigi da ala kan o dɔ ye jumɛn ye i bɛ nin wajuli min na yan sisan e jigi dalen don a kan ko ni dugu jɛra ko bɛgɛ kɔnɔ i bɛ mugan d'i ma wa i jigi dalen don a kan ko gouverneur b'i wele sini ka mugan d'i ma wa e jigi dalen don a kan ko ni e tilara wajuli la sa ko dɔ bɛ mugan d'i ma wa i jigi ma da o kan dɛ mais i jigi dara a kan kɔni ko ala bɛn'i sara a ka alijinɛ kɔni na tumana o ye jigi danga dɔ ye o ye cɛsiri de ye o b'an bila si ɲɛna na o y'a dɔ ye muga musa ka fɛn bɔ i kun na hali n'a kɛra dɔrɔmɛ mugan k'a di mɔgɔ dɔ ma i jigi dalen don a kan ko ala de bɛ ne sara wa ala b'i sara o ye jigi danga dɔ ye musa ka npanmuru gulo ka taa jahadi kɛyɔrɔ la

aa hakili la u y'an kɔrɔ ko waati sera terima faamu de musa an bɛ su in na ta bila yan ni ala sɔnna an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati wɛrɛ an b'a ɲini ala fɛ ni hɛri in dugaw ti bi rabi ala k'an laban ɲɛ musa an bɛ siran min ala ka don an n'o cɛ an bɛ min ɲini hɛrɛ la yarabi ala k'a latigɛ ɛɛ an balima minnun bɛ tunkan fɛ hakili la u y'u ka dugaw ko fɔ an bɛ a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an tɛ taa yɔrɔ jan o don arakan kelen don wulibali kɔni terima faamu de ayi n'i ye mɔgɔ mankan mɛn ko ala ala dɔrɔn a ma ala de wele e tɔgɔ ye musa ni dɔ ko i ma ko dirisa i b'o laminɛ wa i t'o laminɛ mɛ a maloya bɛ ala la jɔn dɔ k'a wele ko ala tɛ jɔn jaabi ala o ala tɛ sa ayi i m'a wele de sa tumana an ye an balima bɛɛ kulekan mɛn bɛɛ ŋunankan don ko a tɔgɔ ye di jamana in tɔgɔ ye di aa angola ko angolakaw ko u bi mɔgɔ faga tumana ko cɛni cayalen bɛ yen bɛɛ bɛ k'a fɔ ala k'a minɛ ala k'a minɛ hɔn ala b'a minɛ nka a ye dɔɔnin kɛ n'o kɛra ala bɛ hinɛ aw la terima faamu de jɔko kelen don kɔrɔlen kɔni musa y'i jɔ bulon la a fɔ ala a jira ne na k'u ye kelen ye ala ni mun ye nin arakan kelen in da ka tiɲɛni kɛ n'a ye ala o tigi jiga dingɛ kɔnɔ mɛ ni mun y'a ta k'a ka gɛlɛya dɔ kɔrɔbɔ n'a ye ala o gɛlɛya wuli papiye ko de don furuko de don u bɛ balo ko don ala o tɔɔrɔ ɲɔni ka b'o kan nka ni min y'a ta k'a silamɛ ɲɔgɔn dɔ kɛlɛ n'a ye ala an b'a dɔn nin ye bɔmu min ye nin t'i yɛrɛ kɛ ti ye tumana ni min y'a ta k'a silamɛ ɲɔgɔn dɔ kɛlɛ n'a ye o jiga dingɛ kɔnɔ an b'a ɲini an badenw fɛ u ka nin arakan kelen in da k'a ɲɛsin angolakaw ma tɛrɛ an ka jamanaden minnu bɛ yen ani mumuni minnu bɛ yen tɛrɛ ala ka bɔda d'u ma yarabi ala m'a kɛra ten musa jɔko kelen dɔrɔn don fatiya kalan n'i ye alahu akubaru kɛ i bɛ fatiya kalan n'i sera iyaka nabudu wa iyaka n'i ye fatiya kalan k'a ban tumana iyaka na abudu wa iyaka na stain i b'a wurudi siɲɛ kɛmɛ n'i kinbiri minɛ iyaka na abudu wa iyaka na stainu siɲɛ kɛmɛ n'i wulila k'i jɔ sami alahu liman hamdahu iyaka na abudu wa iyaka na stainu siɲɛ kɛmɛ n'i ce da dugu la iyaka na abudu wa iyaka na stainu siɲɛ kɛmɛ n'i y'i sigi siɲɛ kɛmɛ n'i ce da dugu la siɲɛ kɛmɛ n'i y'i sigi tahiya kɛ ka salamu bila i k'a wurudi siɲɛ kɛmɛ o ye joli ye o tɛ siɲɛ kɛmɛ wolonfila ye nin ye hami ka tarakitɛri de ye tɛri m'a faamu de ye nin bi hami godo ka bɔ yen de a kɔrɔlen don i m'a faamu de ye a kalima dama denw ma tuguni yɛrɛw ka dugawu kɛ angolakaw ye ani jamana wɛrɛ minnu bɛ yen ɛɛ an bɛ tungafɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu k'u ye yarabi ala k'an n'aw laban ɲɛ ala k'an sago d'an ma n'an donna bisimila rahmani rahimi kɔnɔ ala musa an mago bɛ min na an t'o sɔrɔ e ala ala k'an laban ɲɛ musa ko k'o yɔrɔ man jan o aha o yɔrɔ man jan dɛ e e yɛrɛ k'a lajɛ alijinɛ min bɛ adamadenw bɛɛ sɛrivi